Зы махуэ къэпсэлъа езыгъаджэр мыбы зы парэ паритӏ, жиӏа, дигъэхуу. Къыщымыкӏуэххэ щыӏэ тхьэмахуэ псом жери. Сэ сокӏуэ жери щӏокӏ. Къыщӏадзыжмэ-щэ?
Уэлэхьи мыхъуну, ӏей къызэдаӏуэт сэ. Сэ абы сегупсыса зы махуэ. Абы къыхуэзгупсысар пщӏэрэ, хъуну пӏэрэ, къызэдаӏуэт сэ. Видеор къыдощтэри. Видеор къыдощтэри. Зытыдох. Спасибо, цӏыкӏу, да. Зытыдох ди хьэл ӏейхэр зыхэддзу, къыбгурыӏуа хьэл мыхъумыщӏэ тхэлъхэр зыхэддзу езыми, уэри дэри зыхэддзащ, ди хьэл мыхъумыщӏэхэр зыхэднащи, уэри зыхэну жыфӏи уэ дуней. Хьэл мыхъумыщӏэ схэлъ. Тхылъым ихуэнукъым уэ пхэлъыр, къызомыгъэбжэкӏ, тхьэ. Дауэ сыт? Видеор тезубыдэу щытмэ, жыпӏэн къэбгъуэтынт, сэри жысӏэн, сэ жысӏэнури.

Псалъэ быдэ ттынущ сэ зы мыхъумыщӏагъэ гуэр хьэл зыхэмылъ щыӏэӏыми, хыфӏэздзэну, мис уи адэми зы мыхъумыщӏагъэ гуэр Ар видеокӏэ тетхыну пэшӏэ? Видеокӏэ тыдох, мис къыттрехы.
Сыт щхьа видеокӏэ тщӏэну, щӏыпӏэ къитлъхьэнура? Мис а.
Къитлъхьэну интермыстэ мы сытыт хьэр, инстаграмым къитлъхьэнущ. Доказательствэу сыт щыгъуи илъыну. Нтӏэ.
Еуэ, къыжыӏэ. Мамэ дежкӏэ къыщӏыдодзэ. Тепхрэ.
Нтӏэ, нтӏэ, тызох. Тэмэму сыкъищрэ?
Нтӏэ-нтӏэ. Удэхэжь уэ сыт щыгъуи. Фи махуэ фӏыуэ псоми. Дэ Хьэкӏунхьэ я унагъуэм челлендж къэдгупсысащ. Сэ псалъэ быдэ сот. Щӏакхъуэ Челленджым и цӏэр жыӏэ, ӏэу, хьэлмыхъумыщӏэхэр зыхэтхыну.
Хьэлмыхъумыщӏэхэр зыхыдодзэращ челленджым и цӏэр. Нтӏэ. Хьэкӏунхьэ я унагъуэм. Нтӏэ, сытми сэ псалъэ быдэ сотыр щӏакхъуэ зыри сымышхыну, ӏэфӏыр хыфӏэздзэну. Гъур зысщӏыну, дахэ зысщӏыну, ар узыншагъэм щхьэ сэбэпщ, гъащӏэми къыпещэ. Иджы уи адэм хыфӏидзэнур къыбжиӏэнущ иджыпсту. Иӏэ, къызэт. Сэри челлендж жыхуаӏэм къыпызощэ-тӏэ. Псалъэ сот быдэ дыдэу, зэи тутын семыфэжыну. хыфӏэздзэну, абы иужькӏэ бжьэ жиӏэу зэзэмызэ Куцэ, пщӏэрэ, щыӏэ зэзэмызэну. Сызэфэхьэри зэи хыфӏэздзэн дэнэ къэна бжьэ цӏыкӏу щӏыпӏэкӏэ жиӏэу блэлъэтым си щӏыбагъыр хуэзгъэзэну псалъэ сот. Хыфӏэбдзэну сытми бжьэмрэ тутынымрэ.
Иджы Куцэ уэри укъыхыхьэн хуейщ а ди челленджым-тӏэ. Уэ цӏыкӏум сыт зыхэбдзынур? Хьэл мыхъумыщӏэ зыгуэр моу. А техыт? Сэ схутехми. Мыст. Моу, ыхьы. Дахэу сӏищаӏым щытмэ, абы дахэу тех. Дахэ дыдэу къыщохъэщы.
Сэри зыгуэр хыфӏэздзэн щыхуейкӏэ. Сэ еджапӏэ хыфӏэздзэфыну псалъэм папщӏэ.